minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo aw ka déplacement na ka na sigi ka anw lajɛ nin wagati in na halisa an b'an ka nɔgɔ dingɛ ko kumaw de la an ye wele bila ka taa an ka dugu bi duuru ma dugu bi duuru nin kɔnɔna na olu bɛɛ sera ka nɔgɔ dingɛ in baara k'u wele ka na dugutigiw ka mɔgɔ fila fila bila ka na mɛriw ka mɔgɔ fila fila bila ka na an ka na sigi ka kuma mun de bɛ association kayiraso ye an hakilila ye mun ye an bɛ taa min an bɛna mun de kɛ o kɔnɔna na sikaso region mɔgɔw nana kaye region mɔgɔw nana segu region mɔgɔw nana o bɛɛ nana an ye kunbɛliw kɛ ka sigikafɔw kɛ fɛn minnu bɛ yen ni an ka kan ka kɛ 2018 2019 kɔnɔna na walasa an bɛ se k'olu programme di ɲɔgɔn ma cogo min na baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na o de tun ye jama welekun ye n'ala sɔnna an bɛna ka na mɔgɔw ka seereyaw lajɛ minnu ye nɔgɔ dingɛ in baara ka kɔn n'u ye nafaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko association kayiraso mɔgɔw de y'a fɔ k'olu ka nɔgɔ bɛ taa non an tɛn'o fɔ olu yɛrɛ ye nafa min y'a la u ye nafa minnu sɔrɔ nɔgɔ dingɛ in baara kɔfɛ parce que dɔw ye nɔgɔ dingɛ in nɔgɔ kɛ ka kɔɔri sɛnɛ u ma angɛrɛ don a la mɛ n'an b'a baro bɔ yɔrɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o de kama an ye jama wele ka na ka bɔ fan bɛɛ an ka na sigikafɔ kɛ bɛɛ k'i ka seereya kɛ donc min mana fɔ o kɔnɔna na o de ye tiɲɛ ye aya an ka taa fɛ n bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la ni musa mara o jɛkulu nin politikitɔn don mɛ parti politiki tɛ a tɔgɔ ko sira kura ayiwa anw nalen don an ni musa mara ka aw kumaɲɔgɔnya sɔgɔmada in na hakɛto bɛ nin ka sala la mahamadu ɲinan an ka réunion bolodalen dɛmɛbaga jɛkulu minnu olu sɔrɔla an na a fɔlɔ o ye an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye monsieur musa mara ye ne hakili la aw bɛɛ b'a dɔn n'o ye ɲinan an ka cɛbɔ dɔ ye élection na o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni an tilara ka association sira kura mɔgɔw fana sɔrɔ olu fana ka cɛbɔ tun bɛ kɛnɛ kan min nana ka na se ka kuma kɛ ni an ka sɛnɛkɛlaw ye la voûte nubienne minnu fana bɛ magasin jɔ bɔgɔ la an ka sigidaw la walasa ni surproduction kɛra n'an ye fɛnw sɛnɛ n'a cayala an bɛ se ka dɔw mara a ka waati kɛ k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ minnu fana tun bɛ o baara kɛ olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan nin bɛɛ ye halisa an bɛ baara min na baara min bɛ se ka diya anw bolo cogo min na. Eh, an balima aw bɛɛ ni sɔgɔma eh, an sira hɛrɛ la ala ka tile garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'an bɛɛ ni hɛrɛ bɛn ne tɔgɔ musa mara n ye tɔn politiki tɔn dɔ ɲɛmaa ye mali kɔnɔ n'o ye yɛlɛma ye ɔ n delila ka kɛ maire ye bamako commune dɔ kɔnɔ n delila ka kɛ ministre ye n delila ka kɛ premier ministre a bɛ se ka kɛ aw caman ye n kunkanw mɛn ɛɛ berete ye n jɛɲɔgɔn ye ne nana nin yɔrɔ in na a bɛ san damadɔw bɔ k'a ka baaraw lajɛ n y'a ye maa min don a bɛ baara caman kɛ dogo la jamana bɛ nafa sɔrɔ baara min na kosɛbɛ parce que n'i ko ko ka sɛnɛ dɛmɛ i ko ko ka dunkafa de dɛmɛ n'i ko ko ka dunkafa dɛmɛ o ye adamadenya lahala fɔlɔfɔlɔ de parce que kɔngɔ bɛ maa o maa la o tigi tɛ se ka foyi wɛrɛ ɲɛnabɔ donc ale ka baara in a bɛ o de kun kan a y'a ɲini n fɛ n ka n'a lajɛ n nana a lajɛ n ye duwawu k'a ye k'a fɔ a ye a alihamudulila sini ma sinikɛnɛ ma n'an bɛ se ka a dɛmɛ cogo o cogo bɛɛ n'an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo o cogo an b'o kɛ ɔ ala ala y'a a latigɛ a bɛnna nin tuma ninnu de ma ɛɛ a bɛna baara minnu bila sen kan ni aw anw y'a dɛmɛ a k'a baaraw organiser dɛmɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ aw minnu sigilen filɛ ni aw minnu sigilen filɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ni maliyɛn o maliyɛn ye hɛrɛ sɔrɔ jamana ka nafa b'a la ni maliyɛn o maliyɛn ye dunkafa sabati jamana ka nafa b'a la donc anw ka laɲini y'o de ye an bɛ baara kɛ o sira de kan o de la an y'a ɲini k'a dɛmɛ nin baara ninnu a y'a ɲini fɛnɛ ko ɔ ko dɛmɛ kana kɛ ten dɔrɔn a ka d'a ye an ka na an sen jɔ kɛnɛ kan pour que aw fɛnɛ k'a dɔn aw ni ale ni anw an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ an nakun sɔgɔmada in na o b'o minɛn de kɔnɔ baara in ka ɲi an b'a dɛmɛ ɔ dɛmɛ fɛnɛ an bɛ tuma min na bi nin ye politiki tuma ye nka a kana kɛ maaw kɔnɔ ko politiki ko don dɛ politiki ko tɛ an bɛ an banban o kan kosɛbɛ ɔ anw fɛnɛ jamana in kɔnɔ an dɔnnen don ni o ye quoi an ka baara ye badabada baara de ye kanpaɲi tuma sera o kanpaɲi tuma ma se o politiki tuma don o politiki tuma tɛ o anw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka nafa sɔrɔ an b'a kɛ o y'an ka baara kɛcogo donc ka na ka o ɲɛfɔ aw ye an bɛ min ɲini aw fɛ ɔ kibaruya minnu bɛna di hakilina minnu bɛna falen falen ɔ a k'a lajɛ aw ka u faamu ka ɲɛ ka taa baara kɛ ni u ye an bɛ aw bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ cogoya min na jamana bɛ nafa sɔrɔ cogoya min na je crois que aw ka nakun ye o de ye kosɛbɛ an b'o ɲini aw fɛ ɔ an b'a ɲini aw fɛ fana ni aw seginna eh, togodaw la duguw la a k'an ka foli lase eh, dugukɔnɔdenw ni dugutigiw n'u jɛɲɔgɔnw ni eh, diinɛ ɲɛmaaw maa o maa bɛ duguw kɔnɔ a k'an ka foli lase u bɛɛ ma k'a fɔ aw ye an bɛɛ de ye kelen ye jamanako la jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi tiɲɛ don nka diɲɛ jamana bɛɛ tuma kelen kelenninw na u bɛ bin gɛlɛya kɔnɔ jamana bɛ komi maa nikun yɛrɛ de tuma dɔ i ka kɛnɛ tuma dɔw fɛnɛ i man kɛnɛ min ka jugu i bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya i tɛna se ka bɔ a kɔnɔ o de ka jugu gɛlɛya banbali ɔ gɛlɛya ninnu ka bɔ a kɔnɔ fɛnɛ anw ka faamuyali la a caman gulonnen bɛ ɲɛmaaw la an ka jamana in n bɛ se k'a fɔ ni ko dɔ y'an sɛgɛn nin san damadɔ ninnu na c'est que ɲuman man ca sanfɛ yɔrɔw la o fana ye tiɲɛ c'est à dire ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na ɲumanw man ca ɲɛmaaw ma kɛ misali ɲumanw ye jamana kɔnɔ u ma kɛ ladiriw ye a caman ɔ o de la ne b'a fɔ tuma caman n ko politiki tuma ninnu ye tuma ye an kan ka ɲɛmaaw sugandi anw ka jamana kɔnɔ anw de bɛ ɲɛmaaw sugandi donc an b'a ɲini aw fɛ ɲɛmaa sugandi tuma an k'a kɛ ni hakili ye ni kanpaɲi sera kɔni maaw bɛ don an kan n'a fasuguya bɛɛ ye u bɛ don ni tafe saba ye u b'a di musow ma u bɛ na ni baramaw ye k'a di musow ma u bɛ balonw di u bɛ mayow di ɛɛ hali warimisɛnninw fana bɛ di a ko la nka a ye da a la maa o maa bɛ fɛn dɔ d'i ma i ka vote a ye o tigi t'i ka hɛrɛ fɛ parce que ni kow kan ka kɛ normalement jamanadenw de kan ka fɛn di faamaw ma k'u sigi parce que n'u sigira u bɛ jamanakɔnɔdenw ka baara de e bɛna maa min ka baara kɛ k'a dɛmɛ o ni e ye fɛn d'o ma ça veut dire que a t'e kɔnɔ k'a ka baara kɛ sinon n'a b'i kɔnɔ k'a ka baara kɛ i tɛ fɛn d'a ma a b'i kɔnɔ k'i yɛrɛ ka baara kɛ o de la i b'a i bɛ fɛn d'a ma pour que a k'i lase yen i k'i yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ donc maa o maa bɛ fɛn di o b'a yɛrɛ ɲɛnabɔ de la o tɛ jamana ɲɛnabɔ la i kura kɛ tuma dɔw sera jamana kɔnɔ an ɲɛ yɛlɛnna dɔɔnin donc an b'a ɲini aw fɛ halisa kalafili tuma ninnu na an ka kɛ ni hakili ye an kana maa sugandi k'a nana nin d'a ma kalafili ɲɛkɔrɔ la an ka maa sugandi an dalen b'a la an bɛ ɲɛmaaya min sigi a tigi bɛ se k'a minɛn fa hɔrɔnya ni ladiriya ni fasoden ɲumanya ni baara a tigi bɛ se k'a minɛn fa a sera an ma o a ma se an ma o a y'an dɔn o a m'an dɔn o an k'a sugandi parce que n'a ye baara kɛ ni jama jamana ye hɛrɛ sɔrɔ a hɛrɛ dɔ bɛ s'an ma an sigiyɔrɔ la donc o yɔrɔ fana ne tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ ka fara n ye kuma min fɔ an ni bɛɛ tɛ ka jɛ kan ani a bɛ baara min na k'o baara sinsin pour que sɛnɛ ka nafa sɔrɔ dunkafa ka sabati jamana ka ɲɛtaa sabati o sira ninnu fɛ donc an kɔni ka nali yan sɔgɔmada in na a b'o minɛn de kɔnɔ an n'an jɛɲɔgɔn damadɔw bɛ yan olu yɛrɛ nana anw ɲɛ fuseni tarawele y'a dɔ ye jɛɲɔgɔn tɔw bɛ kɔfɛla la olu sigilen filɛ kɔfɛ ninnu bɛɛ ni anw bɛ kulu kelen kɔnɔ anw kɔni bɛna sira ɲini parce que ne bɛ taa kulukoro lajɛ dɔ la sisan sisan maaw sigilen bɛ ka n makɔnɔ nka fuseni n'a jɛɲɔgɔn olu bɛ to yan pour que olu aw ka continuer ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka nali o tun ye o sɛbɛntiyali de ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa ala k'an ka jɛw sinsin ka dannaya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana ka kalifa maa la maa min bɛ kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw na sunkalo tɛmɛko ɲuman ala k'a yira an bɛɛ la k'an ka dugawu bɛɛ jaabi ka dunkafa sabati ka ji barikama d'an ma samiyaji barikama k'o d'an ma an b'o dugawu damadɔ kɛ ka kuma laban ni o ye aw bɛɛ ni ce o de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ye aw ni ce merci an ye weleli bila ka taa an baarakɛɲɔgɔn dugu bi duuru ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka na ka ɲɔgɔn ye bɛ ala y'a kɛ bɛɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais caman nana dugu mugan ani seegin ɲɔgɔnko nana weleli kun kɔni ye min ye an y'o da u tulo kan ni o de ye pɔɲɛ saba de b'an bolo k'a yira u la 2018 2019 kɔnɔna na o pɔɲɛ fɔlɔ o ye jumɛn ye ka formation décentralisée n'an k'o ma fɔlɔ an tun b'u wele ka na formation kɛ Bamako an fɛ yan mais sisan an bɛ fɛ k'o bɔ a la an bɛ taa formation kɛ fo sɛnɛkɛdaw la a ka togodaw la n'a y'a laɲini o fana bɛ kɛ cogo di dugu min mana pɛrɛ k'a laɲini association kayaraso b'a ka jamakulu bila ka taa u bɛ taa ka taa formation kɛ u kun o duguw la mais fo dugu nin ka dugu tan bɔ o tɛmɛlen kɔfɛ Point filanan o ye jumɛn ye an ni asosiyasɔn sira kura an bɛna baara kɛ 2018 2019 kɔnɔ sabanan o ye la vote libyɛni ye o point saba de b'an bolo ka jira aw la an ka réunion in kɔnɔna na aw ni ce aw ka déplacement na donc ka daminɛ 2014 la ka na 2018 la asosiyasɔn kayiraso sera ka baara kɛ ni sɛnɛkɛlaw ye an sera ka nɔgɔ dingɛ kɛmɛ naani de sɔrɔ O nɔgɔ dingɛ kɛmɛ naani kɔnɔna na, o b'a jira k'a fɔ ko ɲinan samiya in kɔnɔna na, an bɛ se ka an ka dugukolo tiɲɛni hɛkitari kɛmɛ fila o le labaara k'o dugukolo kurakuraya ka segin a nɔ na ka se ka ɲinan samiya tɔnɔ bɔ. Vraiment o ye nisɔndiyakoba ye anw bolo k'a fɔ ko vraiment anw ye dɔɔnin kɛ faso dɛmɛli la anw ye dɔɔni kɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛli la anw ye dɔɔni kɛ dunkafa sabatili la o kɔnɔna na ni sɔrɔ nana a bɛ kɛ sababu ye an ka jeunes minnu bɛ yen ni gɛlɛya sababu ye minnu bila ka taa damandaw la olu kana taa damanda la tuguni u ka to so kɔnɔ ka bakɔrɔninw ni fakɔrɔninw ladon parce que gɛlɛya de bɛ olu bila ka taa damanda la n'ala y'a kɛ ni nɔgɔya kɛra ɲinan caman tɛna taa damanda la an balima aw ni sɔgɔma an b'a fo kayira so tɔgɔ la quoi ne ye darajɛ ye ka bɔ fili la ne ye dugutigi ka ciden ye a ye kumakan min lase n ma ko n k'a ɲɛfɔ kayira so mɔgɔw ye bon o ye ŋaniya damadɔ ye quoi tiɲɛ yɛrɛ kayira so baara a y'a kanu parce que a kɛra sababu ye k'ale de bɔ nɔgɔ la ni nana n k'o f'i ye parce que ale a y'ale ka dugu de bɔ nɔgɔ la quoi mais a b'a ɲini i fɛ ali même temps i bɛ se ka fɛn kɛ ale ye min b'ale ka musow lafiya dɔɔni quoi puisque u bɛ ka baara in kanu u ye nagaforo da nagaforo fila de b'u bolo mais jiko gɛlɛya de b'u kan quoi kɔlɔn b'a kɔnɔ mais chaque fois kɔlɔn bɛ ja a ka d'an ye an ka se ka sababu sɔrɔ min bɛ se ka jiko nɔgɔya cogo min na panneau de soleil b'o la bon pompe b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman vers 2 heures du matin an ka muso de bɛ wuli ka ji ta kɔlɔn na David yɛrɛ bɔra yen ne y'a fɔ a ye ka pomme de terre kɛ ka David wele pomme de terre sira yɔrɔ na David na i ka taa i ka ɲɛ da an ka muso ka pomme de terre kan a y'a a y'a yɛrɛ fana nisɔndiya a bɛ video la yan mɔgɔ y'a ye muso kelen bɛ se ka waa bi saba feere jaba ni pomme de terre la anw fɛ yen bon n'i y'a sɔrɔ ko eh, ji bɛ sɔrɔ sɔrɔ moyen wɛrɛ la a ka ca ni nin ye quoi puisque anw yɛrɛ minnu ye boso ye anw ye mɔnikɛla anw tɛ cikɛla ye dɛ mais cikɛ y'anw ka nin k'a sababu kɛ nin ka sababu k'a ka nɔgɔ dingɛ de anw ye cikɛ kanu bi mɔni yɛrɛ tɛ k'anw fɛ yen bilen sigi dɔɔni dɔɔni don quoi bon o sababu bɛ na ni fɛn min n'o y'ale ka sababu ye an b'a ɲini a fɛ ale bɛna ka bi a dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ eh, mali kɔnɔ yan u ka se ka kayiraso dɛmɛ an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na puisque n'ale ɲɔgɔnna damadɔ bɛ mali kɔnɔ bi walahi ko caman bɛ yen a bɛ se ka dabila aw de ko aw minnu ye masakɛ y'a dɔn ko an ka fɛngɛ kɛlɛ kuwa dunkafa k'an ka se ka sabati jamana kɔnɔ mun b'a sabati sɛnɛ de b'a sabati bon n'an ye sababu sɔrɔ ka kɛ n'o ye nɔgɔ dingɛ ye k'o bɛ dɔ fara an ka sɔrɔ kan an b'an cɛsiri o de fɛ o nin baara bɛ daminɛ anw fɛ yen don min na n'o ye nɔgɔ dingɛ nin ye nɔgɔ dingɛ wɔɔrɔ de senna anw fɛ yen de fɔlɔ fɔlɔ wɔɔrɔ mɛ an bɛ don min na fɔ bi a taara bi wɔɔrɔ la an y'a nafa de ye o a ka laɲini filanan ye fɛn jumɛn ye ka se ka fɛngɛ a ka denmisɛnw ye u bɛ se ka aventure dabila cogo min na puisque an bɛɛ bɛ ka nakɔ foro nin kɛ bon i bɛ taa sɔrɔ baara si kelen dugu kɔnɔ quoi n'ala ma fara i kan a bɛ tila ka segin ka perte ma don dugu kɔnɔ quoi an ka se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ min ni nin si tɛ kelen quoi o y'a ka laɲini ye n bɛ bɔ kuma na komi an mɔgɔ fila don n bɛ kuma di maga wa mɔgɔ laɲini filanan kun ye min ye ale da sera kelen ma muso jɛkulu fɛ n'o ye girasi girasi min dira ma ɲinɛ a y'a sɔrɔ anw si tɛ bɛrɛ a si si ma kuru o kɔni jo donn'o na ale tiɲɛna anw ka laɲini filanan y'o ye n'o kɔni fila sera ka sabati anw ka dugu la an tɛ sanu kɔ an tɛ wari kɔ sabula kɛnɛya sabatila ka ban dugu dugu saniyana an bɛ dugu furan an b'a kɛ nɔgɔ ye a ye kɛnɛya sabati anw ka dugu la a ye fɛn caman sabati an da tɛna se ka se o bɛɛ lajɛlen ma an bɔra kuma kɔnɔ yɔrɔ la. bɔn hakɛto dɔɔni kuwa bɔn a ye fɛngɛ girajiko in fɔ ne kuwa grasi nana an fɛ yen depuis 79 aide de eh, projet dɔ tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ ko aide aide de ye eh, grasi nin d'an ma depuis 79 bon a kɔrɔla sisan bon muso ka hakilila de ye an k'a jira i la i ka kɛ sababu ye ka girasiko nɔgɔya an ye kuwa bon a ka kuma de b'o de kan bɔn kajiraso mɔgɔ n bɛ jama bɛɛ fo ne bɛ jama fo k'a sababuya kɛ baara in diyara ne ye kojugu mun ye baara in diya ne ye an ye baara in dabili bɛ bɔ an yɛrɛ ka dugu la ni dabili fan di ne ye donc dabili bɛ bɔ an fɛ yen dabili nana baara in ta ka taa n'a ye an fɛ yen k'a fɔ k'a bɛ taa baara in kɛ an fɛ yen a taara n'a ye san fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ an ka mɔgɔ m'a kanu minɛ k'a sababuya kɛ yaala ye denmisɛnninw kunkolo minɛ cɛkɔrɔbaw tɛ se san filanan a nana segin ka taa tuguni a ko a bɛ fɛ an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ kɛnɛbaatɔ ye ani dɔ ye baara de kumase ani minnu y'a kumase olu ye dingɛ dɔ segi o ma se ka dingɛ ladon yɛrɛ mɔgɔ min sera k'a ka dingɛ ladon k'a fɔ ko an bɛ se ka fɔ k'an ye nafa sɔrɔ a la o ye solo ye wuli ka jɔ jama k'i ye min yɛrɛ ye dingɛ segi an fɛ ka nɔgɔ don a la ka tila k'a nɔgɔ kɛ ka kɔɔri sɛnɛ k'a tɛ angɛrɛ don a la n'a bɛ tiɲɛ a ka tiɲɛ quoi k'a kɔɔri bɔ k'a feere k'a nafa sɔrɔ donc wo kama mɔgɔ donna a la solo nɔfɛ mɔgɔ donna solo nɔfɛ k'a sababuya kɛ est ce que ne yɛrɛ ye nin kɛ est ce que ne tɛna kisi angɛrɛ juru ta la wa mɔgɔ donna solo nɔfɛ ten donc an bɛɛ donna a la ten ne yɛrɛ donna a la don cogo min na ne ko n bɛna bɔ ne ka yɔrɔ kɔrɔlen don n y'o bila n ka foro dɔ bɛ kɔfɛla la n taara kɔlɔn sigi yen n ka kɔlɔn siginan sigilen filɛ nin ye dabili ye kɔlɔn in seere ye n ye dingɛ kelen bɔ a gɛrɛfɛ mais n m'a lafa fɔlɔ ba n'i nana baara ye kana nkalon tigɛ n m'a lafa fɔlɔ dabili y'a seere ye mais n ye dingɛ in bɔ donc ne bɛ fɛ ka yɔrɔ in bila nɔgɔ in baara de kama n taara kɔlɔn bɔ o de kama donc an ka dugu la an ko an bɛ na dugutigi ko n'an nana an ka n'a ɲɛfɔ olu kɔni olu bɛ baara in fɛ ba k'a sabuya kɛ dabili bɛ na ka n'a ɲɛfɔ a bɛ na ka n'a filimu yira an na mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a nafa sɔrɔ ka an to an yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ ka nafa dɔ ɲin'a la sa donc ko an ka na ka n'o ɲɛfɔ ale yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli ka jɔ a ka dugudenw nɔfɛ dugudenw bɛ se ka baara kɛ cogo min na ni ka dabili kunnawolo ni k'o nafa sɔrɔ san joli a bɛ ka taa an fɛ depuis dabili bɛ ka taa an fɛ dabili ma deli k'a fɔ mɔgɔ ma a ne nana bi a ye mugan di yan dabili bɛ taa ka taa te sigi denmisɛnw bɛ tila ka to ka te min a nɔfɛ o yɛrɛ ye kan ka mɔgɔ fa quoi a bɛ taama aw ka duguden ye kalan kɛ ka na fɛn sɔrɔ k'a ta ka taa dugu la aw tɛ fɛ k'a kɛ a tilara ka to ka taama nɔfɛ ko an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que nafa ka sɔrɔ fo ka n'a kɛ aw yɛrɛ nan'a ye nin bɛ ka fɛn min kɛ est-ce que nin bɛ fɛ ka a kɛ anw a yɛrɛ ye wa nin b'a kɛra anw de ye donc an donna la o sababu yɛrɛ kan o y'a diya jama ye fo ka taa tɛmɛ bari a ma fɛn ɲini mɔgɔ si fɛ donc kuma kuntaala man kan ka janya bari jama ka ca donc ne bɛna bɔ kuma la nin yɔrɔ in na a b'a di buwari ma ne ye dugutigi ka ciden ye a bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na a b'o cogoya la mais dugutigi ko k'ale bɛna min laɲini kɛ dabili n'a ka patɔrɔn fɛ bon sanjiko ka gɛlɛya denmisɛn bɛ bɔ ka taama o jardin ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na n'o ye chateau ko ye hali bi fo k'a ɲɛfɔ patɔrɔn ye a bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na parce que hali sisan ne yɛrɛ bɔra taama yɔrɔ la taama kɔnɔ n taara damanda la bon ne ye gɛlɛya min ye damanda la a bɛ se ka fɔ n'a kɛra n'o chateau bɛ n sɛ i b'a ye an bɛ jardin baara o ka fisa an b'o bɔ kuma de yan foli de ka yɛrɛ so mɔgɔw dɔn bon ne ye min ye n b'o ɲɛfɔ jama ɲɛna parce que an tun bɛ don daman kɔnɔ an bɛ don dumakolo duguma ka taa a bɛ taa kaba tigɛ n'u b'a ko kaba a bɛ bɔ n'a ye a bɛ bɔ n'a ye ka n'o bila i bɛ se ka don fo yɔrɔ nin si k'a tigɛ ka na ni sɔ ko k'a bɛ kɛ mɔgɔ saba mɔgɔ fila bɛɛ bɛ se ka to yen n'o tora yen donc an ya ne yɛrɛ ka siran ka na yɛrɛ an ye tile naani kɛ ka dɔ ɲini ka dɔ ɲini dugumakolo duguma a b'a tigɛ ka taa san ma eh, fuguru bɛ tila ka jigin a kan k'an sira an sira ɲɛna a nɔfɛ ka tila ka si tile naani sɔrɔ ka bɔ an y'a bɔ ka na se dakisɛ da la tuguni juru tila ka tigɛ n'a ye ka taa ci dugu kɔnɔ an sɔrɔ k'a bɔ a bɔni yɛrɛ a ma se ka fɔ an y'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a ta parce que i b'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛ ka di ne fana ye an y'a ta an taara n'a ye ka taa sutura o la ne ko tiɲɛna ni nin bɛ nin cogoya in na n'i ye fɛn sɔrɔ fɛn bɛ se ka baara ka dugu kɔnɔ i b'i cɛ siri o la parce que ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ bɔra sa n ye fɛn ye sa mais a ye cari kɛ ne yɛrɛ bolo ne kun kan ka dingɛ fila sen ka fara n ka dingɛ k'a kɛ naani mais a danna fila ma o la ne ko ne gɛlɛya min damanara ni an yɛrɛ fɛ ni kayiraso mɔgɔ yɛrɛ sera k'an dɛmɛ an ka château la ka château in baara i b'a ye mɔgɔw bɛ jardin baara o ka fisa dugu ma ka fisa ni daman nin ye ko ka na jiko gɛlɛya ɲɛfɔ an ye ko hali musolu ka nakɔko ko jiko y'o dabila dingɛko hali dingɛ fila selen lafali o ji sɔrɔli kɛra baara ye k'o fɔ ka gɛlɛya an ye ko n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka dɛmɛ ni solution min y'o la a kɔni ye jiko min fɔ kɔni jiko yɛrɛ b'an fɛ a ka gɛlɛ yɛrɛ hali ye nakɔ dɔ kɛ dannen ma o ye jiko ye n'o tɛ ni ji sɔrɔla bɛɛ b'a kɛ mais jiko manque yɛrɛ de bɛ yen an sira hɛrɛ la ala m'an bila hɛrɛ la anw kɔni grillage kɔni bɛ anw bolo nka jiko dɛsɛ b'an na an b'a fɛ ka grillage wɛrɛ ɲini ka fara kan sabu an bɛ se ka kɔlɔn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min ka ji sɔrɔ ka baara k'a la n'o tɛ nakɔ b'an bolo a mɛnna nka ji t'a la nakɔ min b'an bolo yen ji de t'o la nakɔ b'an fɛ nka ji t'a la a mɛnna an bolo ji tɛ sɔrɔ a la an bɛ taa miliw fo dugujɛ inɛri dezɛri sizɛri ninnu bɛɛ b'an sɔrɔ kɔlɔnda la an kɔni mago bɛ kura la n'an sera ka ji ɲɛnama sɔrɔ o kɔnɔ ka baara k'o la comme ça basi kuma tɛ yen nɔ k'a fɔ ne yɛrɛ bɔlen yan nɔ n nana nɔgɔ dingɛ ko kalan kɛ yan nɔ bɔn n yɛrɛ taara n cɛsiri ka n ta sen bɔn nin ye muso min ye n de jɛkulu jɛkulu de bɛ nin muso in bolo bɔn o fana y'a fɔ a ye ko ne bɔra yɔrɔ dɔ la n'a dɔn a bɛ se ka nɔgɔ dingɛ sen bɔn n bɛ se ka mɔgɔ jira a la mɔgɔ min bɛ se ka a ka nɔgɔko k'i n'a fɔ finidilakaw ta sifaya parce que olu ka muso de lafiya m'u ye baara in na bɔn ale ka jɛkulu mɔgɔ muso kɛmɛ ni muso bi duuru de b'a bolo bɔn n'a k'u ka don da o da fɛ u bɛ don fɛ bɔn nin ye o muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ de ne k'i bɛ fara n kan bɔn dingɛ in sen ye cɛw ye mais n'a aw y'a ɲini a cɛw fɛ a fana bɛ se k'a sen bɔn ale fana sɔrɔ k'a débrouiller o la ka dingɛ kelen sen bɔn ne kɔni nana n'a ye ka na présenter yan pour que n'a se u yɛrɛ sera k'u dɛmɛ u ka nɔgɔ dingɛ ko la quoi nɔgɔ b'u bolo mais baara ɲɛnama tɛ se ka k'a la bɔn ne de ye jɛkulu in fara an kan mais ni cɛw bɛ nɔgɔ dingɛ baara na mais n bɛ fɛ ka musow don a la quoi nin ye muso jɛkulu dɔ ɲɛmaa n nana o de la ala sago aw sago n'i y'an selen yan an se sababu ye madamu kante n'a jankunba sababu ani kayiraso sababu o y'an wele an nana ka n'o ka weleli kan lamɛn an nana ka na nɔgɔ dingɛ min dɔn yan nɔ an selen an ye kɔmasegin di somɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la baara nin a diyara an ye fo ka dama tɛmɛ a nafa ka bon an fana sera ka nɔgɔ dingɛ min sen o ye nɔgɔ dingɛ tan ye nɔgɔ dingɛ tan an sera ka naani de lafa a la jiko gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ david bɔra yan nɔ ka taga an jɛra ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ bɛ jiko gɛlɛya dɔn jiko gɛlɛya min b'an fɛ yen nɔ damatɛmɛ de don bɔn a ye nakɔ fana ye nakɔ nin kɔni nakɔ fana tɛ sɔn ji t'a kɔnɔ nakɔ fana tɛ sɔrɔ n'i ye muso kɛlɛ k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ k'a da ji de kan ji dun ji t'an bolo yen nɔ jiko gɛlɛya b'an na fo ka dama tɛmɛ n'an sera ka giriyazi ɲuman sɔrɔ ji k'an labɔ vraiment baara nin a nafa tɛ kayiraso kan dɛ a nafa bɛ anw yɛrɛ de kan an bɛ kuma dugutigi tɔgɔ la baara nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la baara nin a ka d'an ye fo ka dama tɛmɛ mais jiko yɔrɔ nin tiɲɛ yɛrɛ la jiko yɔrɔ o y'an sɛgɛn de fo ka dama tɛmɛ ne yɛrɛ ta don don an y'a ji bɔ kɔlɔn min na kɔlɔn in jara david y'an seere kɔlɔn in jara de kɛs f'an bɔra ka taa yɔrɔ gɛrɛ pɔnpe ani pɔnpe cɛ a bɛ ɲini ka eh, mɛtiri fila bɔ an n'o fana ka jan ɲɔgɔn na jiko gɛlɛya min b'an kan damatɛmɛ n'a ye aw sera k'an dɛmɛ jiko kɔnɔ na vraiment o bɛ diya n ye fo ka damatɛmɛ ne bɛ eh, sigira dɔrɔn ka na ale dafa ale ye kuma koloma yɔrɔ bɛɛ fɔ nka bamananw ko ko ni mɔgɔ sɔrɔla k'i kɔ ko i yɛrɛ fana ka sɔrɔ k'i kɔnɔbara ma ko ee kuma ti baara kɛ n hakili la dusukolo le ka kan ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a fɔ ko ne b'i dɛmɛ ɛɛ i dun ka fa kɛ sabati i bolo n hakili la a ye diɲɛ fɛn bɛɛ de k'i ye ɔ ne kɔni bɛ min ɲini an fɛn fɛn nana nin ye o ti dɔwɛrɛ ye n'an seginna minnu ma se yan parce que dugu bɛɛ ma na o min mɔgɔ minnu nana yan o de ye dugu ye anw de ka kan ka dugumɔgɔ bɛɛ lasigi ka dugumɔgɔw ka kɔmasegin kɛ dugumɔgɔw ye cɛ ni muso bɛɛ bɛɛ k'i cɛsiri nɔgɔdenka ko in ma parce que e, e, angɛrɛ da ka gɛlɛn angɛrɛ yɛrɛ fana a bɛ bana de lase mɔgɔ ma ne hakili la nin bɛ fɔla cogoya min na bana t'a fɛ foyi t'a fɛ fo kɛnɛya mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i dɛmɛ k'e ka dun ka fa de kɛ sabati a ye kɛnɛya d'i ma a y'i ka n'i dun kɛnɛyara dɔrɔn dun ka fa sabatira a ka ca la i ka yiriwa fɛnɛ i ka sigida bɛ se ka yiriwa ɔ dugutigi ye sarangana minnu kan na olu de filɛ nin ye ma jiko gɛlɛya yɔrɔ fɔ en tout cas an kɔni an donna a la bi fo ka taa se an seko damayira an b'o kɛ dugutigi ko ko k'o cikan las'aw ma ɔ e, yanni n ka bɔ kuma la ka foli kɛ e, kayira e, so mɔgɔw ye parce que n'i y'a mɛn gangan durun don hakili la minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ a dugumasɔrɔ juru a sanfɛ sɔrɔ fana juru an ka dugumasɔrɔ an ka sanfɛ sɔrɔ a sababu ye kayira so mɔgɔw ye eh, a ye ciden minnu fana bila ka taa n'o david ni hawa ye hakili la hawa ale ye siɲɛ kelen kɛ yen nka david ale bɛ ɲini ka siɲɛ hakili la a siɲɛ naani wa siɲɛ duuru a y'o de kɛ yen sisan a ka ca la ala o tagali fɛn fɛn ko mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ dogo i hadamaden ɲɔgɔn ma fo kɔlɔsi mɔgɔ min ye u ye u ladamunen de koyi u ka baara fana kanu b'u la parce que baara o baara n'i b'a kɛla n'a kanu t'i la e, e bɛ taga ten dɔrɔn i bɛ taa le ten baara nin i hakili k'a ka sira sɔrɔ cogoya min na a tɛ se ka sira sɔrɔ ten ko k'o o fɔ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye zaki ye a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ baarakɛlaw don baara ka d'u ye a kanu b'u la o de ala sɔrɔ i sago ne hakili to bɛ n ka kuma kan sɛli a mamadu a ma juguya an kɔni nana nɔgɔko la an nana kari kɛ yan ka taa samini an taara an ye kɔnɔkɔli di mɔgɔw ma ɔ an ye baara min kɛ o bɛɛ na kɔnɔdɔn ne ma dɛmɛ kɔnɔdɔn an y'o de sigi o bɛɛ na denmisɛn mɔgɔ kelen denmisɛn ko n'an nana ko ka foli fɔ yankaw bɛɛ ye ka foli kɛ dabidi yɛrɛ ye n'o ye kɛrɛso ɲɛmaa ye ko ka foli k'a ye kosɛbɛ ani muso ɲɛmɔw hali bi k'i cɛsiri u b'a fɛ i ka se ka baara k'u ye n'o nakɔ baara yɛrɛ ye cɔyi i ka se ka taa taama denmisɛn ko ten de muso ɲɛmɔw denmisɛn ko ten de dugutigi ko ko ka foli f'i ye kosɛbɛ baara ɲɛna a bɛnn'u ma kosɛbɛ komi kuma dantanda bɛ an an m'a kɛ fɔlɔ quoi ka dɔ foro la ban kosɔn an bɛ da hakɛ la i ma fɛn kɛ i bɛ da hakɛ de la quoi nka baara in kɛcogo kɔni a y'u ja kosɛbɛ k'a bɛnn'u ma kosɛbɛ a diyar'u ye a bɛnn'u ma kosɛbɛ ka foli fɔ yankaw bɛɛ kosɛbɛ maa o maa bɛ yan ka foli bɛɛ ye ala sago aw sago ne ye kɔnse mɛri la anw nana nɔgɔ baara in degeli la yan tiɲɛ yɛrɛ la an ye baara kɛ kɛ cogo min na baara in a nafa bonyana an ɲɛna kojugu mais an yɛrɛw taalen so an y'a fɔ an kɔmɔgɔw ɲɛna u ye baara in nege minɛ mɔgɔ minnu sera k'a sen olu y'a sen minnu ma se k'a sen u bɛ k'u ta bila san duman na ɔ ala ka kɛ la sisan réunion ko in kuma fɔra ne y'a fɔ an ka wari sarayɔrɔ la muso jɛkuluw cɛ la u ko ne ma ko worokiya ko i taatɔ filɛ réunion kɛ yɔrɔ min na an bɛ kuma kelen kɔni f'i ɲɛna i yɛrɛ bɛ yan an bɛ garasi kɔnɔ nakɔ don i b'a kalama jiko gɛlɛya bɛ yan kɔlɔn min senlen b'an bolo yan kɔlɔn naani de senlen b'an bolo mais jama ka bon kɔlɔn naani mɔ jiko gɛlɛya kɛmɛ an na kojugu i bɛ se k'o ɲɛf'u ɲɛna n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka an dɛmɛ n'o ye dɛmɛ cogo min na i b'o kɛ an yɛrɛ muso jɛkulu ka fɔ y'u ye n'i yɛrɛ ka laɲini ye ɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni u y'o don da cogo min na n b'o fɔ aw ye o cogo la ni a b'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na o la n'o tɛ an datɔ filɛ baara ye min na kɔni a baara kɛcogo ka ɲi wa a kanu b'an na wa hali bi n'a biya an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni kɛnɛya da la hali bi ala k'an bɛn fɔ la a la hali bi an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ni cibaa ba in yɛrɛ barika kanu kosɔn hakili b'a la eh, nɔgɔ dingɛ ko an ka mɔgɔ ye retard ta sinon a daminɛ na manikura fɔlɔ de ma jan ko ye fɛn dɔ de di manikura ye a bɛ se ka kɔn yɔrɔ dɔ ma mais manikura ye nafa min sɔrɔ jan na dugu wɛrɛ t'o nafa sɔrɔ a la a d'aw ma a ye arajoso di an ma o bɛ yen bi n'a fɔra k'o bɛ ka ko wɛrɛ ɲini ka s'i ma ni o ye hɛrɛ de ko ka bayɛlɛmali kɛ e o ye hɛrɛ wɛrɛ ye dɛ ka fara hɛrɛ kan an de tɛ se ka jan sara sɔrɔ k'an ka foli kɛ dama k'a lambe ka hɔrɔnya lasegin a ma an nali kɔrɔ filɛ nin de mais an ka laɲini bɛ min kan hali ni formation taara sɔrɔ ka taa kɛ manikura dugu kɔnɔ hali bi vraiment manikura n'a lamini sigida bɛɛ o kɔni laɲini b'an fɛ ka taa formation nin kɛ bɛɛ ye bɛɛ ka nɔgɔ dingɛ nin sɔrɔ a bɛ ka kɛ manikura de ye k'a sababu kɛ mun de gouvernement fana an dɛmɛ maloforo de la o bɛ an fɛ yen eh, n'i ye nɔgɔ dingɛ sen i tɛna dɔ bɔ nɔgɔko la a bɛ musaka nɔgɔya fana kosɛbɛ hali n'i mago bɛ tubabu nɔgɔ la hakilila min bɛ ne fɛ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛfɛ o ye nin de hakɛto b'a la salamalekum ne kɔni bɔra sɔrɔdasiya ne ma dɔwɛrɛ kanu ni sɛnɛ tɛ mɛ n tɛ se ka kuma fɔlɔ dɛ ni ala ye san wɛrɛ jira n kɛnɛ la n bɛ sɔrɔ ka kuma hakɛto b'a kan salamu an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ ni ce a bɛɛ ni baraji n'i ye bɛn le n'i ye baara kɛ n'i y'a jira mɔgɔw la o le fana ka ɲi an y'a sɔrɔ jɛkulu in tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛnbaatɔ dɛmɛna don dugu minnu b'a la n'u bɛ dingɛ kɔnɔ ka yala k'u lajɛ a bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na an y'a sɔrɔ o jɛkulu don jɛkulu in a sera an ma ɲinan bamajan tiɲɛ yɛrɛ u taara kuma in fɔ dugutigi ye a diyara dugutigi ye dugutigi tɔgɔ ko amidu samakɛ a y'a denmisɛnninkulu bɛɛ wele k'a fɔ an ye ka musokulu wele k'a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ baara in a y'a lajɛ aw minnu bɛ yala est ce que a y'u ka baara nɔ ye wa ne yɛrɛ y'a jaabi n ko ɔhɔ ne y'a nɔ ye findigila findigila maa o maa se k'a dɔn ko mɔnikɛlaw don ko baara min kɛra ninnu fɛ ninnu ka jɛkulu fɛ walahi i bɛ nisɔndiya ala y'a kɛ baara in a diyara an yɛrɛw ye muso minnu fana taar'a lajɛ a diyar'u ye bɔn bamaja muso a n'a cɛ a diyara bɛɛ lajɛlen wa bangaja ji bɛ yen wa jiko jiko ntanya bɛ yen parce que baji bɛ tɛmɛn u kɛrɛfɛ wa miniji t'u bolo bangajanka de bɛ ji de sigi baji sigi bi k'a sigi fo ka taa ɲɛmajɔ n'a ɲɛmajɔra tuma min u bɛ sɔrɔ k'a sɛnsɛn de k'a min k'a sababu kɛ ji fɔlɔlɔ ko min fɔra an ye dɔgɔtɔrɔw bɛ yaala ka ji fɔlɔlɔ ko min fɔ an ye o jiko dɛsɛ o b'an na dugutigi ko n'an sera yan n ka baarakɛ ɲɛmɔgɔ fo u bɛ baara min na a ɲɛna a ka di ale ni a ka di ale sigilamɔgɔ ye wa tiɲɛ yɛrɛ jiko jiko bana b'ale la muso minnu bɛ yen o muso kulu jɛkulu mɔgɔ ko ko n'an sera yan ko n k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la cɛsiri ka di u yɛrɛw ye tamati san yɛrɛ kalo tan ni fila kɔnɔ an ka musow tɛ bɔ baara la fiyewu bɛɛ lajɛlen dɔn k'o ye maa o maa ani maa o maa bɛ dugu dan bɔ bɛɛ b'a dɔn an ka musow cɛsiri ma kojugu wa tiɲɛ yɛrɛ giriyasi kelen t'u bolo u bɛ ɲaasaw le kɛ ɲaasaw le kɛ ka tamati kɛ ala la dɛmɛ foyi foyi tɛ yen sigida in kɔnɔ an bɛ don min na komi bi ko n'an nana ko n k'a ɲɛfɔ a ye dugutigi ko ko wa ko muso k'a hami fɔ ne n'an nana n k'a ɲɛfɔ a ye ko ka foli di bɛɛ lajɛlen ma dugutigi ko ten a y'u wele tɔnsigi min na nin ye su fara tile kan n'a mago jɔr'u la a y'u wele u bɛ na ka n'a ka kuma lajɛ ko ne ma se a ko n ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma a ka to bɔgasa la mɔgɔ an bɛ foli di kayiraso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka jean baki berete ani davidi fo ko n'i y'a mɛn jɔni kunnandi i b'a fɔ sabu ɲuman ne yɛrɛ tɔgɔ ye mamadu danbele ne ye yiriforotigi ye sababubugu n bɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ fo n'o ye bakari kɔnɛ ye an filɛ kɛnɛ min kan tan hɛrɛ kɛnɛ don kayiraso tɔgɔ ra an b'an ka dugutigi fo yakuba sanɔgɔ ani alimami zakariya watara ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ye hɛrɛ de ye jean ye anw bila baara de la jumɛn de tora sisan an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kuma ko tɛ i yeko yɛrɛ bɛ fɔko ban davidi taara ne fɛ yen fɛn bɛɛ a b'a dɔn lemuru ju bi wɔɔrɔ jibarini ju kɛmɛ duuru ne ka fɛn bɛɛ y'o de ye maliyɛnw a ye wuli ka baara kɛ a ye baara kɛ dɔrɔn a ye baara kɛ mais n balimakɛ n'o ye bakari kɔnɛ n b'a fo parce que ale le ye ne sama ka se yan kuma ko tɛ kuma ko tɛ maliyɛnw a ye baara kɛ mali ni jamana o jamana bɛ frontière kɛ ne sera bɛɛ la n bɛ fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ bɛna laban i ka so bɛɛ bɛna laban i ka so a ye baara kɛ nɔgɔdingɛ ko dɔgɔkɛ y'an wele salon ka n'a fɔ an ɲɛna a diyara an ye ne ye dɔ sigi k'o don ɲinan ne fana taara fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna an ye caman sigi parce que an ye tan ni naani kɛ mɛ ne yɛrɛ min filɛ nin saba bɛ ne yɛrɛ fɛ mɛ ɲinɛ ale saba min bɛ ne fɛ ne y'olu bɔ k'olu don ba o yɛrɛ an y'u yɔrɔw bɛɛ labure komi an ka sɛgɛn sanji kuma sera bon mɛ ne bɛ dɔgɔkɛ fo k'a ka baarakɛɲɔgɔnw fo an bɛ baara min na ɲɛ n'an y'an cɛsiri nafaba de b'a la ne kɔni y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni minnu ye ne ta ye aa caman bɛ k'a fɔ ko san wɛrɛ k'u bɛn'a kɛ o tuma ne bɛ foli kɛ dɔgɔkɛ ye ka foli k'a baarakɛɲɔgɔnw ye ala k'a kɛ ɲɛtaa ye a ye jɛkulu wɛrɛ minnu sɔrɔ ka fara an kan ala k'an n'olu bɛn kelen ma ala k'a sabati ne nana tɔnsigi la yan an ka sababu fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye sangare de ye sangare min sigilen filɛ nin ye a y'a ci fɔ an ka mɛtiri ɲɛna ko projet dɔ bɛ a ka a ka na an ka mɛtiri ye ne fara kan ne directeur ni an ka directeur o ye ne fara ne a kan an nana ne fɔlɔfɔlɔ ne kelen pe de nana ka fara directeur kan ne an taara yen ne taara kuma ɲɛfɔ ninnu ɲɛna ne ye kelen pe de sigi an ka ekɔliso yɛrɛ kuuru kɔnɔ pour que jama ka taa lajɛ donc ne ye fila sigi ɲinɛ ka kelen sigi o fana nin taalen davidi taalen ye ale ye nin foto ta ka na donc ale taara ka taa a lajɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛna ne ye nafa sɔrɔ ne ye kelen pe min sigi salon ne ye motoba san a la ɲinɛ ne fana tilala ka kelen kelen wɛrɛ sigi ka fara n ta kan ɲinɛ n y'o sigi foro kɔnɔ mais davidi kɔni m'o ye fɔlɔ wala donc an ka musow fana cika min donna anw da an ka musow giriyasi t'u bolo bɔn nɔgɔko nin kɔni ka di u ye mɛ giriyasi t'u bolo nakɔ sɛnɛli giriyaziko bana b'an na forazi ko gɛlɛ jiko gɛlɛya fana b'an na o de y'an ta ye ala ne ka foli bɛ kajiraso ɲɛmɔgɔso ye n'o ye dawidi ye parce que jɔn n'i y'a mɛn ko i kunna ka di i bɛ sababu de ɲini fɔlɔ n'i y'a ye anw ni mali ɲɛmɔgɔ sera ka kuma bi i n'a fɔ n'o ye musa mara ye o sababu bɔra dawidi de la n ka foli b'a ye fɔlɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye voilà ne ye dugutigi ka ciden de ye ne tɔgɔ ye siramani kone ka bɔ jɛrɛ ɛ an ka dugutigi ko n'an nana an ka n'a fɔ monsieur berete ye ale kɔni t'a dɔn mɛ anw de b'a dɔn komi anw ye cidenw de ye n'an nana an ka n'a fɔ a ye ale ka dugu gɛlɛya a ka ca dɔɔni dɛ a gɛlɛya fɔlɔ o ye jiko de ye dawidi yɛrɛ bɔra anw fɛ yen ɛɛ nɔgɔ dingɛ kelen yanni i k'a lafa kolon saba o ji bɛ ban dawidi yɛrɛ ɲɛ y'o ye o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye ekɔliso t'an ka dugu bolo ekɔliso guvɛrɛnɛman man ka ekɔliso ta fɔlɔ o gɛlɛya bɛ yen donc a sabanan ye min ye o de ye i n'a fɔ an bɛ kɔɔri sɛnɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi mansinko de bɛ yen mansinko de b'an na an ka dugu bɛɛ ɲinan de an sera ka mansin kelen sɔrɔ mɛ o sɔrɔla juru de la kafo sira kan mɛ n'i sera anw ka yɔrɔ la an bɛ kɔɔriba de sɛnɛ ko an n'o gɛlɛya fana ɲɛfɔ dawidi ye a k'a lase mali ɲɛmɔgɔw ma o gɛlɛya b'ale ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛna dawidi fo kosɛbɛ ale min kɛra cɛsiri baara ye k'an bila baara in tiɲɛ na an bɛ dawidi fo fana a ka ɲɛmɔgɔ min ye jean baki berete tiɲɛ na a ye baarakɛla minnu sɔrɔ min ye dawidi danbele ye tiɲɛ na an b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ baara na n'an ye dingɛ kelen sen walima saba ɲɔgɔn na an b'a wele k'a fɔ a bɛ taa jɔ a ye ka taa a ye ka taa a t'o kɛ n'a yɛrɛ taa se a bɛ dereke bɔ an bɛ baara kɛ fo an yɛrɛ bɛ sɛgɛn k'a to yen o kama tiɲɛ na ne yɛrɛ na se yan n b'a fo ka waleɲuman dɔn don dɔ ne de ko bira ma ko tiɲɛ na ne sɛgɛnna o y'a sɔrɔ an ye dingɛ saba de lafa anw ni dawidi n ko ne kabakoyara cɛ la dɛ n ko bɛ sigi kabako yɔrɔ ye min ye anw bɛ baara la dawidi tɛna fɔ ale sɛgɛnna mɛ ne min yɛrɛ ye baarakɛla i n'a fɔ dawidi taara ne min bila a la ne k'a fɔ a ye k'a fɔ ne sɛgɛnna ne bɛ maloya k'a fɔ a ye ne b'a fɔ bira ye a ye tile kuru kɛ a ma sigi an ko tiɲɛ na n'an nana an bɛn'o fana ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ye ah, a ye mɔgɔ min sɔrɔ ka bila mɔgɔ bilasirali la a b'a ka baara la mhm. ah. o kunnafoni fana n de tun bɛ jɛrɛkaw fɛ nɔgɔ dingɛ sɔrɔla o diyara an ye an y'a sɔrɔ kunnafoniw de fɛ miiri mɔgɔw y'a las'an ma ka tɛmɛ ka na fintigila a diyara an ye kosɛbɛ an bɔra k'u ka kuma lajɛ u y'an sama ka se fo bamakɔ yan an taara an maa fila fara nɔgɔko kan an y'an yɛrɛ di u ma fɔlɔ ye ɲinan n'an bɛ min fara o kan an tɛ foyi b'o la bilen an y'o nafa ye fintigila b'an an jɛ man ɲa an ye fintigila ta ye k'a nafa dɔn mɔnikɛlaw don u sera ka baara min kɛ bi malo fili dɔɔni k'a fara mɔni kan an minnu bɛ gwele kan an tɛ mɔni kɛ an m'an dɔ bila bilen wa an k'an ka taa ɲɛfɛ ɔ n'o bɔra yen sa an wulila sisan k'an bɛ na tɔnsigi la ci de donna an fɛ an bɛna o de las'a ma sisan o ye musojɛkulu ye musojɛkulu min bɛ taa muso kɛmɛ ni bi seegin abudulayi n'a taara bamakɔ n'a ye tɔnsigi kɛ a kan an wolo la ko fɔ u ye hami min b'an na hami wɛrɛ b'an na dɛ o tɛ nɔgɔko dama ye bilen hakilila wɛrɛ b'an na a k'o fɔ u ye o ye jumɛn ye girasi nakɔ girasi de nege b'u la o t'an fɛ fɔlɔ o ma se an yɛrɛw ma fɔlɔ muso kɛmɛ ni bi seegin min sɔrɔ an fɛ nakɔ girasi t'olu bolo a nege b'u la u sigilen don k'a filɛ u bɛ ɲagasaw de koori ka nakɔfɛnw n'a kɔnɔ u ni bagantigiw bɛ tilema bɛɛ kɛ dugu mankan cayara baganw tɛn'u ka dumunikɛ dabila ɲagasa tɛ se k'u kunbɛn ko girasi nege b'u la aa kayiraso n'a sera ka girasi san an ka musow ma a ka d'an ye ala sago a sago mɔgɔ min y'an don baara in na o ye samina kumuni ye ka fara findigila kan amadu ani hawa tɔnsigi ko fɔr'u ye u y'a ɲini ka far'o kan a nana ka na tɔnsigi kɛ an taara an y'a ɲɛfɔ an kɔmɔgɔw ɲɛna an ye baara kɛ an y'a daminɛ ɲinan an ye dingɛ tan ni duuru don ɔ ne n ka cɛkɔrɔba bɔra ka min fɔ sisan o garaji ko de b'an na hali n'a ye nɔgɔ in baara ni samiya ta bɔra a la cogoya wɛrɛ t'an bolo k'an b'a ko la k'an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la n'o ye garaji ko ye a b'an dɛmɛ n'o ye a bɛ hawa ni amadu fo ani dabili an ye nɔgɔ dɔ daminɛ an y'u wele wele ka taara fara an kan jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a daminɛ don fɔlɔ yɛrɛ dabili bɔra an fɛ yen nɔ ne ka masala y'o ye a ye projet dɔ ɲɛ sisan ale ɲɛ ale b'a fɛ an bɛ don baara in na n ko baasi tɛ n y'a fɔ dugutigi ɲɛ a ye n bila ka na n ka na a lajɛ an wulila ka na ka na baara nin kɔlɔsi tiɲɛna an nan'a ye baara nin baara ɲɛnamaba don an ye nɔgɔ dingɛ don a y'an kalan baara na an ye baara dɔn fɔ ka a taabolo yɛrɛ dɔn a bɛ min ɲa mɔgɔ ɲɛ depuis baara in sera anw fɛ coloko la an bɛ jɔ fɔ mɔgɔ ye sinɔn an ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dan na o bɛɛ b'a dɔn baara in ye min lase anw ma mɛ heureusement baara nin a kanu caman b'a kanu la u bɛ k'a ko wari wari tɛ o f'i yɛrɛ de ka kurazi ta baara na mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni ye sɛnɛkɛla ye i miiri tɛ ko wɛrɛ la n'i ɲɛsin baara ma i bɛ nafa sɔrɔ a la an ka dugu bɛɛ bi mɔgɔ o mɔgɔ ye dingɛ in don min ma sɔn k'a don u bɛ ka nege an nɔfɛ n bɛ mɔgɔw fo dɛ bɛɛ k'i cɛsiri baara na baara nin a nafa tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an b'an cɛsiri kurazi de ye baara ye n'i ma kurazi ta an ka dingɛ adama ka dingɛ filɛ ani so kɔnɔ cɛ kilo kelen an b'a ji ta ka bidɔnw fa wotoro la ka taa sɔn anw fɛ yen misi ba saga bɛɛ jɛlen don pɔnpe kelen pe mɛ dingɛ dingɛ bi naani de b'an bolo an bɛ baara nin kɛ ni kɔlɔnw ɲɛna an bɛ taa ji tɔ ta pɔnpe la mɔgɔw ni misiw a bɛɛ jɛna pɔnpe kelen pe jikoba le b'an fɛ bi hali ɲinan yɛrɛ an kun kan ka nɔgɔ dingɛw na an ma se k'a sɔrɔ jiko jiko gɛlɛyaba yɛrɛ de y'a sababu ye an bɛ mɔgɔw fo bɛɛ k'i cɛsiri baara na kayiraso mɔgɔw a bɛɛ b'a cɛsiri baara nin ye ɲɛtaga don mɛ anw fɛ yen bi o jiko gɛlɛya nin de ye ani girasi ko girasi tɛ an musow bolo an sɛgɛlen b'o fɛ n'o tɛ baara nin tagala a taga kuma dama an ka ɲɛtaga sɔrɔ a la parce que an ka an bɛ ɲamaɲama ninnu fila an b'a don an ka kurubaga kɔrɔ an ka kurubaga an bɛ n'a feere bamakɔ yan mɛ tiɲɛ yɛrɛ la girasi t'an bolo n'a kɔni bɛ se k'an dɛmɛ o la o bɛ diya an ye kosɛbɛ ani ɔ jiko o le gɛlɛya kɔni bɛ anw fɛ yen bi. Ah, n bɛ kayiraso mɔgɔw fo n b'u fo foli la dan tɛ foli min na mɔgɔ min sera ka taa fɛ k'i ka ko kɛ i tɛ wari bɔ fɛn min na i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na o tigi sara t'i bolo an ka dugu la an nana an nana nɔgɔ dingɛ baara kɛ yan nɔ an bɛ taa an ka dugu la don min an ye mɔgɔw wele n ko dugutigi ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an ye projet dɔ sɔrɔ an bɛ taa a ɲɛ jira u la dugutigi ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an taara an taara dingɛ sen k'a ɲɛ jira u la u ko tiɲɛ yɛrɛ la karisa aw ka baara in ka ɲi mɛ jiko bɛ anw na jiko nin kama an tɛna se ka pɛrimeti ka baara in kɛ kosɛbɛ sinɔn cikɛlaw b'an fɛ yen du kelen kɔnɔ hɛkitari bi saba ani duuru o kɔɔri dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ t'a la du kelen kɔnɔ hɛkitari bi saba ani duuru o tɛ kaba la o tɛ ɲɔ na o tɛ saɲɔ na bɔn ni komi jama na kuma ka gɛlɛn n ma dɔɔni quoi mais a ka di n ye ni jiko in sera ka ɲɛnabɔ an ka dugu la n'ala sɔnna an bɛn'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna awɔ inchallah mais n bɛ promesse kelen ta eh, kayiraso mɔgɔ ɲɛ yan ne yɛrɛ ne bɛ bamakɔ yan n bɛ dingɛ duuru promesse ta n mɔgɔ ye baara dɔ la k'a kɛ pour que an ka dugula mɔgɔ salaya m'u la a ka b'u la ne b'o ɲin'a fɛ bi amadu kɛra an ka dingɛko sababu de ye amadu taara dingɛko fɔ ne ɲɛna wa ne ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ye dingɛ sen amadu ani davili ani mawa u taara ne yɛrɛ de ka dingɛ don a bɛ n ka ntomoforo kɔnɔ bon an y'a don k'a ban a don ma masin sigilen don dankan na a bɛ ka ji bila ka na ɛɛ dawuda yɛrɛ de bɛ tiyo minɛ k'a kun bila ji la ɲamaɲama kɔnɔ k'a don fo k'a ban mais anw y'a don a ma bɔ fɔlɔ la anw m'a kɛ ka baara foyi kɛ fɔlɔ i y'a dɔn n'i m'a kɛ ka baara kɛ i tɛ se ka fɛn k'o la fɔlɔ fo san ka yɛlɛma ne b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye kɛnɛya kayira baara so ye amadu sira fɛ yen nɔ a ko ale bɛ nin yɔrɔ na baara la a y'a kanu a bɛnna de anw ka so ye a taara mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa kunnafoni di an ma a b'a ɲini an fɛ an bɛ baara la sanjikɔrɔwɔsi de cɛbacikɛ la engrais se t'i ye kuma tɛ farafinnɔgɔ ma a sababu ɲuman bɛ ale fɛ a ka d'a ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkulu ye an ka baara nin kɛ alihamudulilayi an farala ɲɔgɔn kan ɔ ka baara in daminɛ mais a nafa kɔni an m'a ye fɔlɔ nka an kɔni y'a daminɛ n'ale ka dannaya ye bon a ka wele sera an ma fana ko an ka na ko réunion bi ɲɛmɔgɔw ye adama keyita sugandi ani ne yɛrɛ abudulayi tarawele ko an ka na an ka na kumakan in lamɛn pour que an ka fɛn faamu ka taa fara amadu ka dannaya kan hali bi an bɛ se ka cɛsiri sɔrɔ baara in na cogoya min na alhamdulillah o kɛra anw na kun ye an bɛ amadu fo k'a ka ɲɛmɔgɔw fo an b'o kuma kɔnɔ yan n bɛ kuma dugutigi tɔgɔ la an ka dugutigi tɔgɔ siriki baba tarawele an nana formation kɛ ɲina ne ni worokiya danbɛlɛ yani an ka na formation kɛ o y'a sɔrɔ dabil ni solo da sera ayiwa nɔgɔdingɛko in ma o ye dugutigi ka denkɛ de ye yani an ka na formation kɛ solo y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ko ne ni worokiya ka na an ka na formation kɛ ɲina an kɔni an y'a formation kɛ ɲina de an nana ka na formation kɛ a bɛ an y'a baaraw kɛ ka ban ka sigi ka taa so ka t'a ɲɛfɔ dugutigi ɲɛna a dugutigi ko tiɲɛ na a diyara ale ye an ka mɔgɔw wele an k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an kɔni ye mɔgɔw wele k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u ko tiɲɛ na baara daminɛ don waati min fana don a waati guna dɔɔni bɔn yɔrɔw bɛɛ tɛ kelen ye dɔw ka yɔrɔw ka gɛlɛn jiko gɛlɛya b'a la nka mɛ baara daminɛ don dɔw ka jija u ka baara in kɛ an kɔni sera ka dingɛ minnu sɔrɔ ka bɔ o kɛra dingɛ naani ye o y'a sɔrɔ solo yɛrɛ y'a baara kɛ ka ban caman kɔni ko tiɲɛ na dingɛ bɔli hakilila bɛ olu fɛ mɛ ala sɔnna na yanni ɔkutɔburu waati caman b'a bɔ Nka mɛ baara daminɛ de dɔw ka jija o ka dɔw bɔ an kɔni sera ka dingɛ naani de sɔrɔ ka bɔ k'o baara kɛ ni ala sɔnna ma ni ɔkutɔburu waati sera sɛnɛbada waati ye n'an ma dɛsɛ an b'a bɔ fo ka se dingɛ kɛmɛ la ne yɛrɛ ye kelen bɔ mɛ jiko gɛlɛya de bɛ baara in na kosɛbɛ ne yɛrɛ ka kan ka dingɛ filanan bɔ yɔrɔ min foro min bɛ ne fɛ o ne ka yɔrɔ ye kilo saba de ye mɛ wotoro tɛ n yɛrɛ bolo n tun ka kan ka dingɛ filanan bɔ o yɔrɔ de la ka taa ji ta fo fan wɛrɛ fɛ ka na don a yɔrɔ la o de y'o baara gɛlɛya tɛ ne yɛrɛ tun ye dingɛ fila de ŋaniya wa n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan gɛlɛya min b'an ka muso kan nakɔ t'an bolo an ko ne kɔni ye nɔgɔ dingɛ de don yan ne bɛ n'o kɛ kaba de la ni tilema bɔra nakɔ t'an bolo a baara t'an bolo an bɛ min ɲini ka yɛrɛ mɔgɔ fɛ an bɛ nakɔ de ɲini u fɛ n'u sera ka nakɔ d'an ma n'an tilala samaya baara kɛ tilema fɛ an bɛ n'a kɛ ka nakɔ la an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen kuwa a tɔgɔ ye bina karabenta ale dun tun bɛ taa taamayɔrɔ la mɛ kɔsa na a ye taama jɔ ka sababu kɛ nɔgɔfin de ye kuwa bɔn ntomoforo de b'a bolo bɔn san kɔnɔ n'a y'a ka ntomo in feere bɔn dugutaala min bɛ yen k'i bɛ se k'a ka wari ɲɔgɔn sɔrɔ a ka dɔgɔ kuwa bɔn a kɛra sababu ye k'ale ka dugutaa bali o n'a ɲɔgɔnna caman o de bɛ anw fɛ kuwa a tun bɛ nɔgɔfin de don tomo kɔrɔ kan tɔmɔnɔ n b'a dɔn n'a b'a dɔn kuwa tɔmɔnɔ dunda voilà période dɔ bɛ yen wa caman bɛ na bamakɔ yan bon ale bɛ ale de ka baarakɛta de ye kuwa bon a kɛra sababu ye ka jeunes caman bali ka taa anw de ye kuwa sinon an ka baara principalement yɛrɛ de ye mɔnnikɛ de ye kuwa parce que n'an ka mɔgɔ taara an tɛ taa jama bɔ an tɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ an ka baara de ye mɔnnikɛ de ye tuma fɛ donc o mɔnnikɛ kɛrɛfɛ aw bɛ ka nakɔforo nin kɛ a bɛ ka nakɔforo kɛ kosɛbɛ a bɛ ka nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ bɔn n balimamuso e fana bɛ se ka misali fɔ o taasira bolo fɛ wa awɔ ne bɛ se ka dɔ fɔ a la mɔgɔ min sababu yɛrɛ ye baara in se an ma n'o ye solomani kulubali ye ale de y'a ye anw ka dugula baara ka di an ye k'a lase jean berti ma karaso baara la o kɛlen min kɛ ni ba cɛsiri ka d'an ye n'an ye nɔgɔdɛngɛ nɔgɔdɛngɛ baara k'a don suman kɔrɔ tan dɔ a m'a fɔ binamin ye nɔgɔ dɛngɛ kɛ nin sisan o ɲɔgɔnna caman de y'o ye ah ne ko ka taa taama na ni min yɛrɛ ka to so yan nɔ a bɛ ka foyi t'a bolo nɔgɔ dɛngɛ kɔ a tɛ ka angɛrɛ san a tɛ ka foyi foyi foyi de kɛ mm. ale bɛ tila k'anw taamakɛlaw dan mm. nɔgɔ kɛ anw b'an ka minɛn bila an ka jɛ an ka nɔgɔ foro in ban an ye nɔgɔ dɛngɛ sen o la cɛw donna a la musow donna a la a bi kɔni an ye bi wɔɔrɔ ye wa ɲɔgɔn na n'i taara kalikili bi mm. anw bɛ bi wolonwula sɔrɔ mais a ma calcul ka ɲa bon ne tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ parce que n'a fɔra ko denmisɛnninw bɛ taa cɛw dɔrɔn tɛ koyi i bɛ t'a sɔrɔ voilà ni samiya banna musomaninw de bɛ na o de bɛna kɛ bamakɔ yan baarakɛdenw caman mɔgɔw fɛ yen est ce que musomaninw minnu fana bɛ na est ce que a kɛra sababu ye olu fana ka se ka to so wa an ka musomanin yɛrɛ tɛ taa taama na si tɛ taa tunga fɛ fɛn taama yɛrɛ kɛra dɔrɔn eh, girasi komi n'a fɔ ko girasi kɔrɔ la mm. n'o tiɲɛna ɲinan maa damadɔ maa saba maa naani olu b'o lakana ɲɔgɔn n'o tɛ mm. an ka musomanin tɛ taa taama na anw b'an cɛsiri ka baara de kɛ an ka dugu la bon o yɔrɔ la n bɛ dɔ fara Mawa ka kuma kan mm. bon musomanin ka tunga fɛ taa anw jilamɔgɔw ka fɛn tɛ quoi a man di anw ye puisque mɔnikɛ yɛrɛ la i bɛ se ka min sɔrɔ mɔnikɛ la i t'a sɔrɔ bamakɔ yan mɔnikɛ in jɔra

ka taa bɔ dingɛ na ka na dunta min bɔra a la i m'o pese dɛ i ye min feere kilo la kilo duuru dannen dugukolo i ye kilo kɛmɛ ani kilo duuru ka bɔ a la o ni dunta tɛ ɲɔgɔn kan dunta t'a la dunta t'a la fiyewu nka angɛrɛ ma k'a la dɛ farafin nɔgɔ nɔgɔfin min bɛ don dingɛ na o kɛra nka angɛrɛ kelen ma k'a la bon pɔntɛri kɛcogo hali ne bɛ se ka dɔ fɔ ale yɛrɛ fana ka nin nɔgɔfin ko in na quoi puisque ne ye pɔntɛri kɛ san premier min na an fɛ yen quoi

komi a bonyana ka gɛlɛn ɲɔna hali ni ko nana a bila terasi k'a den kelen bila yan ɲama sɔrɔ a bi yan parce que a misɛnmanin dɔw bɛ ne ka so kɔnɔ a bɔlen ni bi cɛ toliko kuma t'a la a tɛ bɔ a cogo la n'anw ye kɔmitɛri san segu ka na i bɛn'a bila mana foroko ka fɛn o k'i bɔ segu na a bɛ maya de i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'a la mais nin bɛ mana kɔnɔ ne bolo fo fo nɛnɛ fo sisan a misɛnmanin kayira so fana ka laɲini ye o de dɛmɛ hein? an tɛ fɛn ɲinina k'a fɔ ko an bɛ nin fɔ a bɛ nin kɛ ni a banna a ka nin segin an ma o fɛngɛ tɛ a bɛ kɛ de ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka yiriwa u ka se ka dunkafa fɛn sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ taa tunga fɛ u ka se ka to so u ka se ka to so n'u tora so fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ o kɔlɔlɔ fɛnw la misali la denmisɛnnin minnu bɛ na n'a kɛra npogotigininw ye n'u bɛ na a dɔw ni kɔnɔ bɛ taa

Endamali bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔba y'a la anw fɛ yen Endamali a taara anw fɛ yen denmisɛnninw ka tunganfɛ taa quoi an bɛ se k'a kɛlɛ kɛlɛ cogo min ne yɛrɛ y'a jira u la bon u ka se ka moyen di yan min bɛ se ka denmisɛnninw dɔgɔmanin ninnu ka tunganfɛ taa bali bon komi fɛn min b'o la sisan ne ka jardin ko min kɔni n ka ngolo gɛlɛya o de fɛ quoi bon ni ye nakɔforo ni nakɔforo kɔni sɔrɔla ka d'u ma n'u y'olu y'o sɔrɔ yen ka taama sɔrɔ yen bon min bɛ yen o ne yɛrɛ b'o ye bon ne y'a jɔyɔrɔba de ye donc euh, le président monsieur jean bake berté ale tɔgɔ ra a ko ko ka foli di a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a minɛ kayi sikaso segu kucala bamakɔ n'a lamini ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ ko ka aw fo aw ka waleɲuman na k'aw fo aw ka cɛsiri la bolonkɔnin kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn ko association kayarasow sɛnɛkɛlaw don n'i y'a mɛn ko association kayarasow sɛnɛkɛlaw sɔnna ka anw lamɛn n'i y'a mɛn ko association kayarasow dɛmɛbaga wɛrɛw de bɛ anw na an bɛ foli bila ka taa olu ma dɛmɛbagaw bɛ i n'a fɔ musa mara association sirakura la voûte nubienne eh, la fafe olu bɛɛ ye association ka dɛmɛbagaw ye nka halisa anw bɛ wele de bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa u ka anw dɛmɛ association kayaraso ka dɛmɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ fana dɛmɛ pour que sɛnɛkɛlaw bɛ bɔ nɔgɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka baaraw créer burusi kɔnɔnaw na i n'a fɔ jardin baaraw i n'a fɔ baara wɛrɛw pour que jeunes kana bɔ ka taa tunga fɛ jeunes ka bɔli kun ye fɛn ɲini de ye an ka fɛn ɲini ka di u ma u ka sigida la jeunes bɛ bɔ bamakɔ u bɔ fan wɛrɛ ka na bamakɔ k'u bɛna wari de ɲini bamakɔ mais ni wari bɛ sɔrɔ burusu kɔnɔna na ka ban ce n'est plus la peine k'e bɛ wuli ka na bamakɔ ka na wari ɲini ce n'est plus la peine k'e bɛ wuli ka taa damanda la k'i bɛ taa wari ɲini donc an kɔni bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ ɲini pour que burusu kɔnɔmɔgɔw bɛ se ka lafiya pour que u bɛna fɛn min ɲini yan u k'a sɔrɔ u yɛrɛ senkɔrɔ aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin na